Къапщтэмэ, а бжыгъэр куэдуи жыпӏэфынущ, мащӏэуи къэзылъыти щыӏэщ. А зэманым къриубыдэу ди щӏыналъэм зэхъуэкӏыныгъэ куэд къыщекӏуэкӏащ, ди щӏыпӏэм еджапӏэхэр, ӏуэхущӏапӏэ зэхуэмыдэхэр щаухуащ икӏи, ди щӏыналъэм щылэжьа ӏуэхущӏапӏэхэм къыщыдагъэкӏыу щытахэм я фӏыгъэкӏэ Совет Союзым закъуэр мыхъуу хамэ къэралхэми дыкъыщацӏыхуащ. Ди нобэрей нэтыным ахэм ящыщ зыбжанэ дыхутепсэлъыхьынщ.
Минрэ щибгъурэ пщыкӏубл гъэм къыщыхъуа революцием ипэкӏэ Къэбэрдейми Балъкъэрми а промышленность ин жыхуаӏэм хуэдэу ӏуэхущӏапӏэ щыӏакъым. Нэхъыбэу щыӏар мис а промышленность цӏыкӏу жыхуаӏэм хуэдэ ӏуэхущӏапӏэхэрат, чырбыш зыщӏхэр, пхъэм елэжьхэр, Сэху зыщӏхэр мис апхуэдэхэр. Ауэ а граждан зауэр Къэбэрдейми Балъкъэрми ткӏийуэ щекӏуэкӏауэ щытащ минрэ щибгъурэ пщыкӏуийм, минрэ щибгъурэ тӏощӏ гъэхэм. Абы щыгъуэ а промышленнэ ӏуэхущӏапӏэхэри къызэтеувыӏауэ щытащ, цӏыхубэри нэхъ тхьэмыщкӏыу псоуэ хъуауэ щытар. Граждан зауэр иуха нэужькӏэ совет тепщэныгъэр ягъэувыжа нэужькӏэ къэралым и унафэкӏэ къэрал псом и щӏыпӏэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрикӏ абы хиубыдэу промышленностыр зэфӏагъэувэжыну яужь ихьащ. Апхуэдэу минрэ щибгъурэ тӏощӏ гъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрхэм промышленнэ ӏуэхущӏапӏэ зыбжанэ зэфӏагъэувэжауэ щытащ. Абы щыщ мис а чырбыш къыдэзыгъэкӏ ӏуэхущӏапӏэхэр, пхъэм елэжь ӏуэхущӏапӏэхэр, абы нэмыщӏ кӏыщхэр сытми, мис а промышленность цӏыкӏу жыхуаӏэм хуэдэу щэ бжыгъэкӏэ ӏуэхущӏапӏэхэр лажьэу къыщӏадзэжауэ щытар. Абы нэмыщӏ Къэбэрдей-Балъкъэрым гъуэгухэр яухуэу щӏадзауэ щытащ лъэмыжхэр псыежэххэм тралъхьэу щӏадзауэ щытащ. Икӏи мис а тӏощӏ гъэхэм псыкӏэ лажьэ электростанцхэри яутӏыпщауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэрым. Ауэ нэхъыбэу мис а промышленностыр Къэбэрдей-Балъкъэрым щызиужьауэ щытар зиужьу нэхъ щыщӏидзар минрэ щибгъурэ щэщӏ гъэхэращ. Ари къыхэгъэщын хуейщ Советский Союзым, езы къэралым и унафэкӏэ. Мис а унафэмкӏэ къэрал псом и щӏыпӏэхэм, Къэбэрдей-Балъкъэрри абы хиубыдэу, промышленнэ ӏуэхущӏапӏэхэм зрагъэужьыну, щӏэуэ къызэӏуахыну яужь ихьауэ щытащ. Апхуэдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщызыӏуахауэ щытащ промышленнэ ӏуэхущӏапӏэ зыбжанэ. Абы щыщ Налшык къыщызэӏуахауэ щытащ псалъэм папщӏэ. вакъэ къыдэзыгъэкӏ фабрикэр жыпӏэми, лым елэжь фабрикэр жыпӏэми, нэгъуэщӏхэри. Мис а щэщӏ гъэхэм нэхъ ину а промышленнэ ӏуэхущӏапӏэхэм щыщ къыщызэӏуахауэ щытащ псалъэм щхьа минрэ щибгъурэ плӏыщӏ гъэм Тырнауз дэт мис а вольфрам-молибден ӏуэхущӏапӏэр иджыри зыбжанэ. Промышленнэ ӏуэхущӏапӏэм щылажьэхэмкӏэ ӏэщӏагъэлӏ яхурикъутэкъым, псалъэм папщӏэ минрэ щибгъурэ щэщӏ гъэхэм. Абы къыхэкӏыу езы ӏуэхущӏапӏэхэм щӏалэгъуалэр ягъасэу щӏадзауэ щытащ. Абы нэмыщӏ Налшык дэт ЛУГ жыхуаӏэ еджапӏэм къыщызэӏуахауэ щытащ лэжьыгъэмкӏэ факультет жари. Абы къигъэхьэзыру щытащ мис а промышленнэ ӏуэхущӏапӏэхэм щылэжьэн цӏыху.
Тырнауз дэта горно-обогатительный комбинат фӏэщыгъэр зэрихьэу лэжьа ӏуэхущӏапӏэр минрэ щибгъурэ плӏыщӏ гъэм фокӏадэ мазэм и зым япэу ирагъэжьауэ щытащ. Мы щӏыпӏэм молибден щыӏэу япэу къэзыхутауэ къалъытэр Флёровэ Верэщ. Минрэ щибгъурэ щэщӏрэ тӏу, минрэ щибгъурэ щэщӏрэ плӏы гъэхэм иджыри еджэу практикэ ӏуащхьэмахуэ лъапэ къагъэкӏуа бзылъхугъэм бгыхэм къыщигъуэтауэ щытащ молибден. Къэхутэныгъэ ирагъэкӏуэкӏахэм иужь вольфрами, молибдени куэду зэрыщыӏэр къащӏэри комбинатыр минрэ щибгъурэ щэщӏрэ блы гъэм яухуэн щӏадзэ. Абы хыхьэт щӏы щӏагъым щаухуа молибден рудник, и фӏыпӏэр къыщыщӏах фабрикэ, Высотный, Мукуланский жаӏэу карьер зэӏухауэ тӏу, низковольтнэ электроӏэмэпсымэхэр щащӏу завод, чырбыш, бетонхэр щащӏ ӏуэхущӏапӏэ. Мы ӏуэхущӏапӏэм и проектым хуэдэ дуней псом нэхъапэкӏэ ямыгъэхьэзырауэ къалъытэ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, лэжьыгъэр щекӏуэкӏ щӏыпӏэхэм я лъагагъхэр километррэ ныкъуэкӏэ зэщхьэщыкӏт. Хэку зауэшхуэр щекӏуэкӏа илъэсхэм заводым фронтыр зыхуэныкъуэ куэд къыдигъэкӏыу иригъашэу щытащ. Ди щӏыналъэм нэмыцэдзэр къыщихьам республикэм нэхъ ин дыдэу дэт ӏуэхущӏапӏэр ахэм яӏэрымыгъэхьэн папщӏэ къагъэуэну унафэ ящӏащ. Икӏи минрэ щибгъурэ плӏыщӏрэ тӏу гъэм щэкӏуэгъуэм и блым нэмыцэхэм Бахъсэн Ипщэ къуажэр щаубыдам комбинатыр зэхэкъутауэ къыщӏэкӏащ. Ауэ минрэ щибгъурэ плӏыщӏрэ тху гъэм щӏышылэ мазэм ирихьэлӏэу Псори зытрагъэувэжат. Илъэс къэс цӏыху щылажьэм я бжыгъэри, къыщӏах щӏыхэкӏ мывэ лъапӏэхэм я бжыгъэри нэхъыбэ хъут. Икӏи ахэр къыщагъэсэбэпт лампхэр щӏыным къыщыщӏэдзауэ хьэршым зэрылъатэ кхъухьхэм деж щиухыжу. Хьэршым лъатэ космонавтхэм комбинатым и лэжьакӏуэхэр вагъуэхэм хуэзышэ гъущӏым и лӏыхъужьу жаӏэрт. Бгъущӏ гъэхэм комбинатым и лэжьыгъэр къэувыӏами, нобэкӏэ ар зэрызрагъэпэщэжын, зэрырагъэжьэжын ӏуэху зрахуэ. Минрэ щибгъурэ щэщӏ гъэхэм къызэӏуахауэ щытащ псалъэм папщӏэ Бахъсэн псыкӏэ лажьэ электростанцэр, ар нэхъ инхэм щыщт Абы нэмыщӏ гидротурбин заводыр къыщызэӏуахауэ щытащ. Нэгъуэщӏу къапщтэмэ, мис мы Налчык къыщызэӏуахауэ щытащ ӏэфӏыкӏэ къыдэзыгъэкӏ фабрикэр, вакъэ къыдэзыгъэкӏ фабрикэр иджыри нэгъуэщӏ фабрикэхэр. Абы нэмыщӏ къыхэзгъэщынт мис а щэщӏ гъэхэм и кӏэм де Къэбэрдей-Балъкъэр псори щӏэ Гъуэгухэм къызыщӏащтауэ щытат, гъуэгуфӏ тралъхьауэ щытат.
Дызэрыщыгъуазэщи, плӏыщӏ гъэхэм и пэ минрэ щибгъурэ плӏыщӏрэ зы плӏыщӏрэ тху гъэхэм Хэку зауэшхуэр екӏуэкӏащ. А зэманым дауикӏ, куэдыр зытекъутауэ, ӏуэхущӏапӏэ куэдыр къэувыӏауэ щытащ. Ар дауэ зытрагъэувэжа, лэжьыгъэр дауэ екӏуэкӏа мис а илъэсхэм? Япэрауэ, мыбдеж къыхэзгъэщыну сыхуейт, Хэку зауэшхуэр зэрыщӏидзу къэрал псом Къэбэрдей-Балъкъэрри абы хиубыду, мис а промышленнэ ӏуэхущӏапӏэхэм я лэжьэкӏэр зрахъуэкӏауэ щытащ. Абыхэм я нэхъыбэр фронтым хуэгъэзауэ къыдагъэкӏ хьэпшыпхэрщӏэ, фронтым ӏут цӏыхухэмщӏэ хурагъашэу апхуэдэущӏэ зрахъуэкӏауэ щытащ. Псалъэм папщӏэ, гидротурбин заводым къыдигъэкӏ пкъыгъуэхэр нэгъуэщӏу ищӏауэ щытащ. Къыдигъэкӏыу щӏидзауэ щытащ минэхэр, лагъымхэр, мафӏэ зыдз ӏэщэхэр, мис апхуэдэу. Абы нэмыщӏ Къэбэрдей-Балъкъэрым щылажьэ ӏуэхущӏапӏэхэм къыдагъэкӏыу куэдущӏэ хьэпшыпхэр фронтым хурагъашэу щӏадзащ, мис апхуэдэу щыгъын жыпӏэми, вакъэ жыпӏэми, шхын жыпӏэми куэду сытми хурагъашэу щӏадзауэ щытащ. Къэбэрдей-Балъкъэрыр Германыдзэхэм яубыда нэужькӏэ, япэрауэ, мис а промышленнэ ӏуэхущӏапӏэхэр езыхэм зэрыхуейм хуэдэу ягъэлажьэу щӏадзауэ щытащ. Ауэ мис а германыдзэхэр щрахужым щыгъуэ, мис а промышленнэ ӏуэхущӏапӏэхэм и нэхъыбэр зытракъутауэ икӏи къагъэуауэ щытащ германыдзэхэм. Германыдзэхэр ирахужа нэужькӏэ, къэралым и унафэкӏэ псынщӏэу зыфӏэгъэувэжауэ щытащ мис а промышленнэ ӏуэхущӏапӏэхэр. Иджы илъэс зытхухкӏэ абы къыдагъэкӏ хьэпшыпхэр бжыгъэкӏэ къапщтэу щытмэ, зауэм ипэкӏэ еплъыту щытмэ, процент тхущӏкӏэ нэхъыбэу къыдагъэкӏыу хъуауэ щытащ. Минрэ щибгъурэ тӏощӏрэ и гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр промсоюзым къызэригъэпэщауэ щытащ Горянка фӏэщыгъэр иӏэу артель. Минрэ щибгъурэ щэщӏрэ зы, минрэ щибгъурэ плӏыщӏрэ хы гъэхэм ар Къэбэрдей промсоветым игъэлажьэу щытащ, иужькӏэ плӏыщӏрэ хы гъэм Къэбэрдей АССР-м и министрхэм я Советым и промкооперацэм и управлением иратыжащ. Минрэ щибгъурэ хыщӏ гъэм артелыр фабрикэ ящӏ икӏи иужькӏэ абы къыдагъэкӏ ӏэкӏэ ящӏа алэрыбгъухэм и мызакъуэу станоккӏэ щӏахэри, арджэнхэри, щӏакӏуэхэри, нэгъуэщӏхэри. Абы блыщӏ гъэхэм лэжьыгъэ щекӏуэкӏам дэ къытхутепсэлъыхьащ инженеру къыщӏэзыдзэу илъэс бжыгъэкӏэ щылэжьа Нэгъуейхэ Бетэ. Бетэ дэ дызэрыщыгъуазэщи уэ Горянкэ жиӏэу республикэм и мызакъуэу къэрал псом щыцӏэрыӏуэу щыта ӏуэхущӏапӏэм уриунафэщӏу ущытащ илъэс бжыгъэкӏэ. Мис абы узэрыхуэкӏуар, а ӏэщӏагъэр къызэрыхэпхар, ущеджар, мис ахэм тезгъэпсэлъыхьынут. Ей нобэ хэхауэ зэджэну сыгуфӏэжыну си гъащӏэ къэзгъэщӏам. къапщтэ хъуну, жыпӏэ хъуну сызригуфӏэн ӏуэху къэфӏатащи. Мы Горянкэр дуней псом къацӏыхуу щыта. Е къыщӏигъэкӏ хьэпшыпхэр, а алырыбгъур. Абы нэмыщӏкӏэ нэгъуэщӏ ӏэджи къыщӏигъэкӏыу щыта, ауэ ар хэкӏуэдэжа щыӏэжым. Нтӏэ иджы а ди алырыбгъухэр Францэм, Англием. Японием я пащтыхьыр и бынунагъуэр сурэт къытхурагъэхьу, абы ахэр ӏэкӏэ ковёр ящӏу ирагъэхьыжу, валютэ хъарзынэ къилэжьу, мис апхуэдэу лажьэу щыта. Иджы, си жагъуэ зэрыхъункӏэ, адыгэ хабзэм щыщта. Адыгэм и гъащӏэм алырыбгъу ищӏу щыта, щӏакӏуэ ищӏу щыта, Мис абыхэм телэжьыхьу щыта Горянкэр. Иджы ар къызыӏэта цӏыху нэхъыщхьэу лэжьа, тхьэмадэу лэжьа цӏыхухэми степсэлъыхьыну сыхуей, Евгения Шухаибовнэ жиӏэу директорэ исэ, директрисэ жытӏэн абыми диӏа. Ныбжь хъарзынэ иӏэт, и щхьэц хужьыбзэт, абы и закъуэтэкъым и дахагъыр. И дахагъыр ӏэфӏу псалъэу, Цӏыхум гурыӏуэу, псогуэри лэжьыгъэ къиӏэтар зэкъэмнэ зыфӏигъэкӏыу, бжьыпэр Къэбэрдей-Балъкъэр къудей мыхъуу, къэралым бжьыпэр иӏыгъыу и бэракъ кърихьэкӏащ Езыдапӏэ жаӏэу щыта профсоюзым и исти. Щӏэхуэтэкъым знамя. Псогуэри зейр Горянкэрат. Иджы а цӏыхубзыгум цӏыхубзыгу жыхуэсӏэр абы щыгъуэ сэ сыщӏалэ дыдэт, къэзухагъащӏэт. Сызыгъэсари.

ӏуузыщӏу, даже пасэрей ӏэмэпсымэ зрилэжьэн иӏыгъыу. Ауэ дэ хэтлъхьари, сурэт хэтлъхьа, адыгэ хэдыкӏ жаӏэри, а орнаментхьэри, абы нэмыщӏкӏэ сурэт дахэ хэтлъхьэу сыту арджэным и гъусэу цы зэӏуаща, яла. щӏыхуу, плъыжьу, хужьу мис ахэр хэтлъхьурэ ӏэмэпсымэ зэрылэжьэни къэдгупсысахэр нэхъ тыншу, нэхъ улажьэу. Мис апхуэдэу ӏейуэ зыкъиӏэтауэ щыта минрэ щибгъурэ блыщӏэ тӏу гъэм абы срихьэлӏэу сыкӏуа илъэсищ плӏы фӏэкӏ дэмыкӏауэ мис апхуэдиз ӏэ щыгъыныщӏэ, ӏэ мэст алэрыбгъущӏэ

Апхуэдизкӏэ цӏыху куэд дгъэлажьэт абы, мис а къуажэ куэд ӏей Уэзрэдж къызэӏутхауэ щыта Къэрэгъэч алэрыбгъу ящӏу, адыгэ алэрыбгъу дыдэ ящӏу, цехышхуэ къызэӏутхауэ щыта цӏыхуищэ нэблагъэ лажьэу. Мис апхуэдэу Старый Лескен, Куба, апхуэдэурэ цех куэд ӏей къызэӏутхащ абыми, ӏейуэ, апхуэдизкӏэ фейдэшхуэ иӏэт абы, мис ар. Абы щыгъуэ государствэм двадцать процентыр къыпхуигъанэрти, адрей зыгъэбэ езым къищтэжт. Мис апхуэдэу фейдэшхуэ иӏэу фабрикэ лэжьа, цӏэрыӏуэу лэжьа. Зэрыжыпӏащи, къуажэ куэдым заводым и къудамэхэр иӏэу щытащ. Ар абы къыщынэмыщӏа унэм щӏэсуи, цӏыхубзхэм лэжьэну ӏэмал яӏэу щытауэ щыгъуазэ. Арщ. Апхуэдизкӏэ цӏыху куэд къэлажьэ хъуат абыми, фабрикэ зэгуагъэкӏыжри, фабрикэм Убер и цӏыфащ абыми, игъащӏэм щылэжьауэ, ӏейуэ хуэӏэзу, Наталья Панфиловна жаӏэу, главный инженерыуи щылэжьауэ щытауэ, а директору ягъэкӏуэжт абыми, Ну, дыдеижар мы арау, мин бжыгъэ лэжьа апхуэдэу ягъэлэжьа, хьэпшып къыщӏэкӏхьэри зы цӏыкӏу къэмынэу цӏыхум ӏейу яфӏэфӏу ящэхуу, уэрей къэхъутэм жэщым нэху щыхункӏэ очереди щыту, машинэхьэр щыту, складыр къэзыщӏыӏуа хар джауэ ӏейу цӏэрыӏуэу лэжьа.

Кӏэ лъэсу укӏуэн хуейт. Жьу сынэсын хуейт, жьу къызэӏутхын хуейт. Арати, жьы ӏейуэ сынэст абыми, цӏыхухэр семым дей къекӏуалӏэт абы иужьи. Итӏанэ плъагъури, илъэс бжыгъэ ӏэджэ хъуауэ елэжьу щыту, сэри институт специализированнэ именно ткачествэм теухуауэ къэзухат, Ивановский текстиль институт жыхуиӏэр. Абы щыгъуэ а зэманым специалист къудейтэкъым къыщӏагъэкӏ. Дэ фабрикэ диӏэжу цӏыкӏу-цӏыкӏуу станокыр зэпкърыдагъэхти, зэпкърыдагъэлъхьэжт. Абы хэзыщӏыкӏ тӏу иджыри специалист къэзгъуэтри, ӏейуэ зы илъэс ныкъуэм и кӏуэцӏкӏэ къызэӏутхауэ щыта а цехьэр. Апхуэдизкӏэ жэщи махуи делэжу. Цӏыху дапщэт абы щылажьэр? Уей, цӏыху куэд щылажьэрт, цӏыхуищэ где-то нэхъыби, нтӏэ, иужькӏэ нэхъыби лэжьа.
Абы къыщӏагъэкӏыр сыту рат?
Абы къыщӏагъэкӏыр мы станоккӏэ сэ цы темыту алырыбгъу, джафэ. Мис ар къыщӏэдгъэкӏт, итӏанэ жаккардовэ головкэ жаӏэри, зэӏуищэу рисунок хилъху апхуэди едгъажьэрэтми, апхуэдэу рисунок хэтуи ковёр къыщӏэдгъэкӏыу щыта джафэ. Дауикӏ, апхуэдэу ӏэмэпсымэкӏэ, станоккӏэ пщӏыр. Икӏи нэхъ псынщӏэу зэфӏэкӏ къыщӏэкӏынт уасэ хуэзэри нэхъ мащӏэ къыщӏэкӏынт. Уей пэжым икӏи-икӏи уасэри мылъапӏэми тедгъэкӏуадэ куэдкӏэ нэхъ мащӏэтэми фейдэ хъарзынэ къихьт. Мыдрей ӏэкӏэ ящӏым, езы цӏыхухэр езым бгъэдэсу зытящӏым, зэман дапщэт текӏуадэр?
Уэри цӏыхуитӏ бгъэдэсу зы ковёр ящӏэмэ, мази, мазитӏи, ар зытеухуар и инагъ, и цӏыкӏуагъ. Абы нэмыщӏкӏауэ, ну, мазэ, Мазэм къриубыдэу да, ящӏ. къриубыдэу нэхъыби хэ- щыӏэт, тӏэкӏуи нэхъ мащӏи, дорожкэ цӏыкӏуи щытщӏ къэхъуат. Итӏанэ мыст Ленин сурэту тщӏауэ щыта. Илъэс щэ ныкъуэ ипэщ ар къыщыхъуари. А зэманым, мис апхуэдэ тхыпхъэхэр хищӏыхьу станокхэр къызэбгъэпэщыным, апхуэдэ тхыпхъэхэр уэ езым хэпщӏыхьу уелэжьыным гугъуу къыщӏэкӏынт. Станокхьэр къежьагъащӏэу щӏэуэ зэгъэпэщын хуейуэ е щӏэуэ щӏын хуейуэ щытар? Пэжщ ар. А ӏэкӏэ зэӏуащэ алырыбгъур ар куэд щӏауэ станокт. Ауэ иужькӏэ нтӏэ хэтлъхьэхьэт, зыгуэрхьэр хэтлъхьэхьэт, япэм щӏауэ реконструкцэ жыпӏэм, нэхъ псынщӏэу зэращӏын иужь дитхьэт. Конечно, нэхъ псынщӏэу ящӏу уже загъэсахэт. Мис арджэн тщӏыну щыщӏэдзам щыгъуэ допотопнэ жыпӏын апхуэдизкӏэ зэман куэд хъуат ар, а станокри мыстым музейм ебгъэхь хъунут, музейм пасэрей ӏэмэпсымэт. Ауэ абы деплъурэ сэ Иванови сэ сыщеджат, сыкъацӏыхут фӏыуи, абы Заказ ету эскиз етурэ едгъэщӏт нэхъ псынщӏэу пщӏыуэ, нэхъ куэд пхуэщӏу, мис апхуэдэ станокыр едгъэщӏа дэр дыдэ тщӏишхьэт, диӏэт специалист апхуэдэу. Арджэным теухуауэ,
нобэкӏи арджэным елэжь диӏэщ. Ди щӏалэгъуалэм а арджэн щӏыкӏэр зэрыхуагъэсэжыну иужь итщ, ауэ мис а зэманым ар къызэбгъэпэщыжыну, а къыдэпхыжыну гугъут.

Итӏанэ тлъэкӏ къэдгъанэтэкъым, цӏыхубзхэу я закъуэ сабияуэ хъусту яӏэти, зы цӏыху къэдгъанэтэкъым, дыдэмыӏэпыкъуу пхъэгъэсынкӏи, хьэпшыпкӏи, школым щӏэдысхьэжынкӏи.
Даудж заводыр зауэ ипэ зэманми лэжьэн щӏидза, зауэ нэужьми зэтрагъэувэжыну. Мис абы хуэӏэрыхуэ, абы ирилэжьэф цӏыхути куэд, тхьэмэди мащӏэт а зэманым. Нобэ щыӏэжыххэкъым ахэр.

Арщхьэ зарплатэкӏэ сэ щӏэмыгъуэр езыри бригадир хуэдэу сыту нэгъуэщӏхэри тхуигъэсэжми сэ хуэдэурэ делэжьа Гестовые гъуэтыгъуей махэр. Абы щыгъуэ бгъуэтт иджырикӏ.
Нэхъ псынщӏэу, нэхъ убгъуауэ Къэбэрдей-Балъкъэр промышленностым щызиужьауэ щытар Зауэ нэужь лъэхъэнэращ минрэ щибгъурэ тхущӏ гъэхэм, минрэ щибгъурэ блыщӏ гъэхэращ. Абы щыгъуэ промышленность ин жыхуаӏэм хуэдэу ӏуэху щӏапӏэ куэд къыщызыӏуахауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэрым. Налчык къапщтэу щытмэ, апхуэдэу къыщызыӏуахауэ щытащ СКЭП жыпӏэми, Гидромет, Искор жыпӏэми. Мис апхуэдэу нэхъ инхэм щыщ заводхэр мыдрей Къалэхэми къыщызыӏуахауэ щытащ псалъэм щхьа Майскэм Севкаврентген завод жыхуиӏэр, Прохладном Кавказкабель жыхуиӏэр, Бахъсэн Автозапчасть жыхуиӏэр. Мис апхуэдэу куэд къыщызыӏуахауэ щытащ. Иджы мыдей къыхэзгъэщыну сыхуейт, мис абыхэм щыщ завод зыбжанэр, мис а зауэм. промышленность комплексым хэту абы епхауэ лажьэу щытащ. Иджы абыхэм къыдагъэкӏ хьэпшыпхэр, ӏэмэпсымэхэрщӏэ фӏыуэ щытащ, иджы къэрал плӏыщӏрэ тӏум ирагъашэу щытащ. Абы нэмыщӏ езы къэралымщӏэ и щӏыпӏэхэм куэдым ирагъашэу щытащ Къэбэрдей-Балъкъэр мис а промышленнэ ӏуэхущӏапӏэхэм къыдагъэкӏ пкъыгъуэхэр.
Псалъэм папщӏэ, нэхъ убгъуауэ тепсэлъыхьмэ, сыт хуэдэхэрат абы ирагъашэу щытар? Япэрауэ, Гидрометым къыдигъэкӏыу щытар, абы нэмыщӏ вольфрам-молибден ӏуэхущӏапӏэм къыдигъэкӏыу щытар, абы нэмыщӏ мис а станок зыщӏу щыта заводыр. Сытми, мис а къезбжэкӏа ӏуэхущӏапӏэхэм я нэхъыбэм къыдагъэкӏыу щыта пкъыгъуэхэр ирагъашэу щытар къэрал кӏуэцӏми мыдрей нэгъуэщӏ къэралхэми. Абы нэмыщӏ иджыри къыхэзгъэщыну сыхуейт, а лъэхъэнэм куэду къыщызэӏуахауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэрым. Мис а гъущӏ бетон зыщӏ заводхэр, абы нэмыщӏ а чырбышхэр куэду къыдагъэкӏыу щӏадзауэ щытащ. Сытми щӏэ, ухуэныгъэм ехьэлӏауэ пкъыгъуэ куэд къыдагъэкӏыу щытащ а зэманым. Гъуэгухэри дахэу зэфӏагъэувэжауэ щытащ мыдрей электроэнергие жыхуаӏэми зрагъэужьауэ щытащ а лъэхъэнэм. Ди къэралым къыщагъэсэбэп машинэ куэдым Бахъсэн дэт автозапчасть заводым къыдигъэкӏа пкъыгъуэ зыпкърылъхэщ. Нобэ апхуэдэ зыужьыныгъэ зыгъуэта ӏуэхущӏапӏэм и тхыдэр минрэ щибгъурэ щэщӏрэ тху гъэм къыщожьэ. А илъэсым мэкъу машинэхэр щащӏыжыр лъабжьэ хуэхъури, промышленнэ ӏуэхущӏапӏэ къызэрагъэпэщат. Илъэс тӏощӏ дэкӏа иужь, ди щӏыпӏэм щыпсэухэм къагъэсэбэп машинэхэм пкъралъхьэхэр ящӏу щӏадзащ. Заводым нэхъ зыужьыныгъэ игъуэтын щыщӏидзар минрэ щибгъурэ хыщӏрэ плӏы гъэм иужьщ. Къэралым къыдигъэкӏ ГАЗ, ЗИЛ машинэхэм и пкъыгъуэхэр ящӏу щыщӏадзаращ. Минрэ щибгъурэ блыщӏ, минрэ щибгъурэ блыщӏрэ тху гъэхэм заводым къыгуащӏыхь цех зыбжанэ. Абы къыдэкӏуэу Волга, УАЗ машинэхэм и пкъыгъуэхэр ящӏу, а машинэхэр щызэпкъралъхьэ заводхэм къыдагъэкӏар ирагъашэу щӏадзэ. Минрэ щибгъурэ блыщӏ, минрэ щибгъурэ блыщӏрэ хы гъэхэм Лихачевым и цӏэкӏэ щыӏэ Москва дэт заводым къыдигъэкӏ ЗИЛ машинэ лӏэужьыгъуэхэм елэжьын щӏадзэ. Минрэ щибгъурэ ищӏ, минрэ щибгъурэ ищӏрэ тху гъэхэм заводым и корпус нэхъыщхьэр яухуащ. Икӏи минрэ щибгъурэ ищӏрэ хы гъэм ирихьэлӏэу илъэсым къриубыдэу глушитель мелуаниплӏым нэс къыдагъэкӏыф хъуащ. Бгъущӏ гъэхэм къэралым къыщекӏуэкӏа зэхъуэкӏыныгъэхэм заводыр хиубыдащ. Ауэ цӏыхухэм лэжьыгъэ яфӏэмыкӏуэдын папщӏэ, ӏуэхущӏапӏэр хэмыкӏуэдэжын щхьэкӏэ къыдагъэкӏ лӏэужьыгъуэхэр нэхъыбэ ящӏащ. Нобэ Бахъсэн дэт автозапчасть заводым ди къэралым щащӏ машинэхэм имызакъуэу хамэ къэралхэм кърахуа зыбжанэми хуэкӏуэ глушительхэр ящӏ. Абы къыдэкӏуэу Ульяновск дэт машинэ зыщӏ УАЗ заводми долажьэ. Нэхъыфӏ дыдэу промышленностым Къэбэрдей-Балъкъэрым мис а лъэхъэнэм щызиужьауэ щытащ. Ауэ мыбдеж иджыри къыхэзгъэщыну сыхуейт ныкъусаныгъэ гуэрхэр. А зэманым къэрал псом, Къэбэрдей-Балъкъэрым и закъуэкъым, мис а промышленностым хуримыкъуу щӏидзащ псалъэм папщӏэ электроэнергиер, апхуэдэу ар къызытеувыӏэу щытащ. Я лэжьыгъэр зыпауду щӏадзауэ щытащ, экологиер яуцӏэпӏу щӏадзауэ щытащ. Сытми а лъэхъэнэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и промышленностым нэхъ зиужьауэ щытащ, ауэ иджы ищӏэ а промышленнэ ӏуэхущӏапӏэхэм я лэжьэкӏэр езы экономикэм зэрызиужьыр нэхъ хуэм хъуауэ щытащ. Къэрал псом ищӏэ Къапщтэу щытмэ, промышленностым езы экономикэ псорыщӏэ тӏэкӏу нэхъ хуэму зиужьу хъуауэ щӏидза икӏи къызытеувыӏащ жыпӏэ хъуну. Итӏанэрауэ, минрэ щибгъурэ бгъущӏ гъэхэм дей экономикэр къызытеувыӏащ жыпӏэ хъунущ Къэбэрдей-Балъкъэрми, абы щыгъуэ мис а промышленнэ ӏуэхущӏапӏэхэм я нэхъыбэр къызытеувыӏауэ щытащ. Абы яужькӏэ зэрыфщӏэжщи, къэралыр Кризис хъуауэ щытащ, экономикэр къызытеувыӏауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щылажьэу щыта мис а промышленнэ ӏуэхущӏапӏэхэм и нэхъыбэри къэувыӏэжауэ щытащ. Яужьрей зэманым, мис мы дызэрыт лъэхъэнэм промышленнэ ӏуэхущӏапӏэхэм хуэм-хуэмурэ я лэжьыгъэр зыфӏагъэувэж, щӏэуи промышленнэ ӏуэхущӏапӏэ гуэрхэр къызыӏуах, дыщыгугъынщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и ӏуэхущӏапӏэхэр, экономикэ псор зытеувэжыну,